chakpi wọ akụkọ nke a nụnwa bụ ife kpatara egbe ji ebu ọkụkọ ma ndị be anyị sị na onye rọkata di ọ rọta eke ọgba o wee bụrụ na ofu obodo na o nwere eze nwere nwa adaeze wee bụ sọ mma adaeze amaka

wee nọkata ofu ụbọchị ofu nwa ikolobịa o wee bụrụ eke ọgba eke ọgba wee pụta wee ghọọ wee pụta n'ụzọ yọta mmadụ arụ pụọ ebe nke ọzọ yọta mmadụ aka pụọ ebe nke ọzọ yọta mmadụ ụkwụ pụọ ebe ọzọ yọta mmadụ isi wee bụrụ dị ọkwa ee ife ọ bụ sọ mma dị nnọọ nke na onye ahụ ikorobịa arụ zuru oke na-akwụ anwụrụ bụ sọ mma wee zọrọ bịa ọ na-abịalutezi ka ọ nọli n'ezi ama ekemma wee fụ ya nya bụ adaeze afa ya bụ ekemma wee fụ ya wee sị nna ya nekwa onye ya anụ na ọ bịago ọkwa fa afụ ka ọ na-akwụ anwụrụ na onye a ka ọ ya anụ fa sị ya em na fa amakwa onye ọ bụ na ka e jee jụọ ajụjụ ọ sị fa ka ife unu na-ajụ ndị niile bịanụ one ka unu jụ fa sị ya mana fa ma na ụfọdụ bụ ụmụ ndị eze bụrụ nka na amarọ ebe onye nke a si na afụnurọ ya a jụọ ya obodo ya ọ sị na obodo ya eteka kpọọ ofu afa obodo nwatachasị alụnụ aka anụnurọ fa sị na a ga-ejekwa jụọ ajụjụ na ọ da adị mma ka a ghara ịjụ ajụ wee n'ọnwụ adaeze sị fa na ọ bụkwa na fa ekwerọ ka ya nụọ na ya esogolukwu ya naba anaba mgbe fa jụsịzịalụ fa kpọọ ya fa bịa gwa ife fa jụta nna ya wee sị ka ife ya ya eme e wee sibe olili mebe ife niile ma nwa- ma nwoke nwere ndị be fa ọ kpọ bịa na ọsọsọ ya yi wee bịa ya bụ ije e wee sibe olili mebe ife nine ọ nụlụ adaeze wee kpọrọ naba ọ kpọrụzie ya naba o fa gafesi obodo adaeze fa gafekwa ofu obodo ọzọ na-elu n'obodo nke ịtọ o were aka ọ ṅụta nyekwa onye ọ ṅụtara aka o nwezi aka adaeze nenebe ya ọ ghọtarọ ife na-eme a na-agakwa agakwa na-elukwa obodo nke ịnọ mgbe ahụ o yirozi akwa maka na akwa ọ ṅụta ọ chịkwugo ndị ọ nata ọ na-abata n'obodo nke ọzọ were e, e, e, isi o weta nye onye ọ natara isi isi abụrụ isi eke ọ fọdụ ụkwụ ya ọ na-ejekwa n'obodo nke ọzọ o were ụkwụ ọ ṅụta nyekwa ndị ahụ ọ kpụbakwa akpụba n'anị o nwerọzi aka o nwerọzi ụkwụ arụ ya ka dịka arụ mmadụ ọ na-elute tupu o lutesie ọ fụzie onye ọ naara arụ ọ kwara arụ onye a nyekwa ya arụ ya bụrụzie arụ eke o wee kpụnaa n'oke ọfịa Ade- adaeze amazi ebe ọ- amarọ obodo ọ nọ na ya adaeze wee soro ya nụ maka na ọ bụgolu di ya adaeze amazi ife ọ ya eme ọ gbapụrụ wee fa nabọ wee jegide wee bata na ya bụ ime oke ọfịa nne ya bụkwa eke wee nọlụ nabata fa ha pụtazịa ụtụtụ nne ya eweta e, e, e, okwuma gbazechasịa ya ee ọ gbazesịa ya o nye ma mmanụ o nye sị ya ka ọ na-ete n'arụ eke a ka ọ ghara ịkpọ nkụ maka anwụ ịmị ya ka ọ wee na-akwọ mụlụmụlụ adaeze nọrụzi ebe a na-ebe na-ete ife anụnwa e bute nri eke eburu ụzọ libe lisie nke o lifọ adaeze wee libe adaeze na-ebe na-ebe na-ebe ọ nọsịkwa ife a ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ndị be fa anụrọ onu ya fa amarọ ebe ọ nọ o nwerọ onye maka na eke si ya na luo ka ya na di ya wee yiri nachigata ma o nwerọ onye fa fụ o luzie ofu ụbọchị ọ nọlụ ebe ọ nọ na-ebe wee fụọ egbe nọ n'elu wee gụbalị ya

wee eke na-achọzi ịfụ ya ma ọ fụrọ maka na egbe na-efe efe na egbe ma nyanwa atasikwugo arụ dịzịa ka ọkpụkpụ maka na ọnwa ịtọ ma o lirọ ife ọbụla na ife eke lifọ arụ ya wee tanachasịzịa ọ dịzịa ka nkịlịka akwa eke akwa efe nke o yi eyi na arụ ya wụsalụzi awụsa ka ife e konye na ngụ egbe wee selie ya wee fegide o wee pụta n'ezi ama nna ya wee feda wee dobezie ekemma ndị obodo gbapụta nna ya gbapụta nnekwa na-enezi na-enezi wee sị na ọ kwa ekemma bụ ife a na ọ kwa ekemma bụ ife a nne ya ebebe nna ya bebe a kpọrọ ya dobe n'ụlọ na-awụ ya arụ bute nni nni ekwerọ ya eli maka o tegoli o debe nni a na-eme ife a na-eme e, e, e, eze dịchasịa aṅụrị ju ya obi ọ marọ ife ọ ya eme o ju ya anya a jụbazịa egbe sị ya ka ife a ya emeli ya ka ife a ya emeli ya wee kene ya na o bunata ekemma ọ gba nkịtị a na-ajụ ya ọ gba nkịtị e wepụta ofu ewu nye ọ na-esefe anya gba nkịtị e bukọta ma gold ma ife niine ọ gba fa nkịtị na-ene fa mana o nwezi ụmụ ofu ọkụkọ nọ ebe a ọ nọ na-alọ anya ofu nwaanyị wee sị agadi nwaanyị n'ebe a wee sị na a fụrụ ọfụ na ọkụkọ nị ka ọ na-ala anya sị nye ya ọkụkọ fa wee sị ọkụkọ ọ gwụsịa ife ọ chọ ee ọ gwụsịa just ọkụkọ e, e, e, eze wee je weta ụkpa wee kpojuo ụmụ ọkụkọ n'ime ya wee bulu bunye egbe egbe ebuluzie ya fenie ofu dapụ o nee anya bulugodu ndị nke ọzọ naba o lisizie ya e mesịzịa ọ nachiata bịa ịchọ ọkụkọ ya nị dapụnụ si na- ọ- nke ọbụla o buolu ọ sị na ọkụkọ ya nị dapụnụ na ụmụ ọ mụta ọ nya kpata egbe ji ebu ọkụkọ o wee bụlụ ya ife a gwala adaeze na onye rọkata di ọ rọta eke ọgba chakpii wọọ